o kɔrɔ ye di ni sɔfɛ kɛra i ka fini kan a kɛra fini yɔrɔnin min na i b'o yɔrɔ dɔrɔn de ko wala sɔfɛ kɛra i ka dɛbɛ kan a kɛra dɛbɛ min na dɛbɛ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ dɔrɔn de ko o misaliya mɔgɔ min dara a sɔrɔ sugora a sɔrɔ sugora lawaji bɔra a la a sera kulusi yɔrɔ min ma dɔrɔn a b'o yɔrɔ dɔrɔn de ko a tɛ se kulusi bɛɛ koli la walima den ye sugunɛ kɛ i ka fini kan wala a ye banakɔtaa kɛ i ka fini kan a sera fini yɔrɔ min ma i b'o yɔrɔ dɔrɔn de ko a tɛ se fini bɛɛ lajɛlen koli la o de bɛ k'a fɔ ni sɔfɛ kɛra yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn na a yɔrɔ dɔrɔn dɔrɔn a yɔrɔ dɔrɔn de bɛ ko a tɛ se fini bɛɛ lajɛlen koli la fa inil tabasati a ni sɔfɛ ɲaamina gusila sawbu kulluhu fini fan bɛɛ lajɛlen bɛ ko n'a y'a sɔrɔ sɔfɛ de ɲaamina fini fan caman na a seriserila ka kɛ fan caman na o ma yɔrɔ yɔrɔ ta k'i b'o ko t'a la bilen dɛ i bɛ fini fan bɛɛ lajɛlen ko dɛbɛ bɛ ten o cogo kelen fana na waman shakka ni mɔgɔ min sigara fi isabati najasati sɔfɛ sɔrɔli la nadaha i bɛ ji furufuru a yɔrɔ kan e tɛmɛna ji dɔ kɛrɛfɛ i y'a dɔn cɔ nin sɔfɛ kɔni nka yalima a sera ne ma wala a ma se ne ma e kɔni ye nɔ dɔ ye e la o nɔ ye sɔfɛ nɔ ye wala o nɔ tɛ sɔfɛ nɔ ye sariya ko pour ka siga bayina ji furufuru a yɔrɔ kan wa in asabahu shay'un nka ni fɛn dɔ ye a sɔrɔ shakka fi najasatihi n'a sigara o fɛn sɔfɛya la fala nadiha alayhi ji furufuru t'a kan i bɛ ka tɛmɛ kare kɔnɔ ten dɔrɔn bɔlɔn kɔnɔ kɔnɔna na ji dɔ toni i kan i ko a nin ye sɔfɛ ye nin tɛ sɔfɛ ye o ma se ji furufuru kɛli la i bɛ tɛmɛ ten fɔlɔ fɔlɔ i y'a dɔn ji min filɛ nin yɔrɔ la sɔfɛ de cɔ e dun bɔra a kɛrɛfɛ i bɔla a kɛrɛfɛ i ye nɛɛma dɔ i ka fini na o y'a nɔ ye o t'a nɔ ye o ye sɔfɛ nɔ ye o tɛ sɔfɛ nɔ ye sariya ko i ka ji kɛ a yɔrɔ kan pour ka siga in bɔ i la nka ni e yɛrɛ de sigara sa fɛn min sera e yɛrɛ ma sɔfɛ don wa walima sɔfɛ tɛ sariya ko lasili de ye sɔfɛ tɛ i bɛ tɛmɛ ji furufuru t'i kan wa man tazakara najasata ni mɔgɔ min taasira sɔfɛ la o kɔrɔ ye di e min jaa sɔfɛ b'i ka fini na wala a b'i ka samara la ɛɛ wala a b'i ka duloki la wala a b'i seli yɔrɔ la wa huwa fi salati k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ seli kɔnɔ qata'a i bɛ seli tigɛ e bɛ ka seli e hakili kun m'a ye ko sɔfɛ b'i ka fini na f'i kɛlen kɔfɛ ka kibaru fili e hakili nana ye ko ja sɔfɛ bɛ ne ka fini na i bɛ seli tigɛ ka taa sɔfɛ in ko ka bɔ fini na ka na seli wala ka fini wɛrɛ don ka seli wala e kun m'a dɔn ko sɔfɛ b'i ka dɛbɛ la ja bɛ ka seli seli dɛbɛni min kan walima seli tapi kan sɔfɛ b'a la i bɛ seli tigɛ n'i ye seli tigɛ i na taa dɛbɛ wɛrɛ ɲini wala ka tapi wɛrɛ ɲini ka seli o kan illa an yakhafa khuruja alwaqti a ko fo n'i siranna seli wagati bɔli ɲɛ masalan mɔgɔ min kun bɛ a dalen kun don sunɔgɔ la a ye selifana seli a y'i da ka sunɔgɔ a ma wuli fiyewu fo tile binda surunyalen ale wulila a nata k'a bɛ seli ale ja sɔfɛ b'ale ka fini na a kun m'a dɔn f'a kɛlen ka kibaru fili tuma min na a hakili nana ye ko ja sɔfɛ bɛ ne ka fini na ɔ n'ale dun k'a bɛ salamu bila k'a bɛ taa fini in saniya wala a bɛ fini kura don a fini jɛlen wɛrɛ don a la tile yɛrɛ bɛna bin k'a sɔrɔ a ma lazara a ma araka kelen sɔrɔ o la sariya ko o tuma na kana salamu bila bilen dɛ a bɛ kɔntini ni seli ye ten ni fini sɔfɛlen ye ten pour yalasa lazara kana taa k'a dan an bɛ segin a kan misaliya wɛrɛ la mɔgɔ min bɛ yen a dara su fɛ ale dara su fɛ a sura sugora a y'a dɔn a wulila dugu jɛra a taara i ko a taalen i ko a sura sugora fini min na a tilala ka ɲinɛ ka seli n'o fini a y'o fini kelen de don a kan na a bɛ ka seli a ye kibaru fili dɔrɔn a hakili nana ye ko ja ne sura sugora fini min na fini ma ko a man sani ɔ n'a dun k'a bɛ salamu an ko k'a ka salamu bila a ka fini wɛrɛ ɲini ka don wala a ka fini a ka yɔrɔ in ko ka bɔ fini na ɔ n'ale dun siranna o ɲɛ ko n'a ye salamu bila a bɛna taa fini wɛrɛ ɲini wala a bɛna yɔrɔ in ko tile bɛna bɔ k'a sɔrɔ a ma rakan kelen sɔrɔ sariya ko a kana seli tigɛ bilen a bɛ tɛmɛ ni seli ye ten k'a ka seli kɛ yalasa seli wagati kana bɔ k'a sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ wa man salla nka ni mɔgɔ min selila biha ni sɔfɛ nasiyan ɲinanbaa ye wa tazakara hakili nana taasi a la baada salaami o don y'a sɔrɔ ale ye salaamu bila aada fil wakati a bɛ segin seli kan wagati kɔnɔ nin ye i hakili jiginna na k'i to seli kɔnɔ o k'i tɛ nin ye nka ni mɔgɔ min ye seli kɛ ka ban pewu ale hakili ma jigin a ka fini sɔfɛ ko la wala a selila dɛbɛ min kan ale m'a dɔn ko sɔfɛ bɛ dɛbɛ f'a tilalen kuma o nana fɔ k'e selila dɛbɛ min ko dɛbɛ man sani o don y'a sɔrɔ salaamu bilala sariya ko a ka wuli ka segin seli kan n'a y'a sɔrɔ seli wagati ma bɔ n'a y'a sɔrɔ seli wagati bɔra a tɛ segin a kan ni fitiri ni safo don a b'o seli maadama ni salatu kɛnɛ ma bila ni selifana ni lazara don a b'o seli maadama ni tile ma bin nka n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye selifana seli ka lazara seli ni gulɔki ye wali kulusi wali seli tapi kan a man sani nɔgɔ kun bɛ a la ale hakili bɛ taa bɔ a la hakili bɛ taa jigin a la tuma min na a y'a sɔrɔ fitiri selila ka ban a tɛ segin selifana kan a tɛ segin lazara kan bari a wagati bɔra ka ban wala mɔgɔ min a ye fitiri seli ka saafo seli ni fini ye sɔfɛ bɛ fini min na a kɛra jalamugu de ye wala a kɛra gulɔki de ye wala a kɛra kulusi de ye wala a kɛra a ka fugulan de ye wala a kɛra muso ka dangana de ye ale ye fitiri ni saafo seli n'o ye ale hakili bɛ jigin o de kuma ko sɔfɛ b'a la o y'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ cira ka ban sariya la a tɛ segin fitiri kan a tɛ segin saafo kan n'o ye o fasulu jɔlen ye